Moni ndine Jack nde ku USA kwachitika nkhani yozizwitsa, yozizwidwitsa nditero. Bambo wina dzina lake Shamar Elkins. Shamar anali ndi mkazi wake dzina lake Shaniqua. Anali ndi ana 7 eti anawo kukhala ngati si amayi mmodzi, shaquina ake anali 4. Ati Shamar anali ndi dzaka 31 ndipo poyamba anali mu army koma anachokamo mu army-mo amagwira ngati delivery driver wa ku UPS. Akuti banja ndi Shaniqua silimayenda nde Shaniqua anapanga file divorce kunena kuti basi banja lithe nde zimamuzunguza kwambiri mumtima Shamar. ati komanso anali munthu onena kuti anali nthawi zonse amakhala wa stress komanso amavutika kwa basi kunena kuti ati amakonda kukhala ndi maganizo oyipa ati amanena ndithu amadandaula anakadandaulanso kwa makolo ake kunena kuti ndikumakhala ndi maganizo oyipa kwambiri mmutu mwangamu amati ma demons akumamubwerera kwambiri nde sakudziwa kuti apange bwanji mpakana olo ma post ake amene amapanga post amasonyeza kuti akukhala ngati akupanga battle ndi china chake kumalemba ngati pemphero kuti ambuye amuthandize kuchotsa maganizo oyipa mmutu mwake ulendo wina anatumizira anayimbira foni mayi ake ndi a stepfather ake kuwauza kunena kuti afuna kuti angozipha nde anamuyankhula kunena kuti ayi zonse zikhala bwinobwino chotsa maganizo amenewo chani koma nthawi yonena kuti akupanga zoti akhale ndi divorce. Anapita ku church ndi ana ake pa Easter Sunday, anabwerako anajambulitsa jambulitsa chani nde anali munthu oti aliyense amadziwa kuti kunena kuti munthu uyuyu akuchita battle china chake mmutumo sizikuyendayi ati amati akakhala stressed kwambiri amazula tsitsi ati anali ndi malo pamutu pakepo poti panalibiretu tsitsi panali po- po- po- pa bald chifukwa choti akangokhala stressed amazula tsitsi mpakana kukhala ndi mpala malo amodzi onena kuti Shamar akakhumudwa amazula tsitsi pamene amayembekezera kuti akaonekere ku khoti akakambe za divorce akakambe nkhani za divorce anapezeka kuti weekend yomweyi osatiso kalekale mu April yomweyi 2026 kunyumba anali ku, anali kunyumba kwa Shaniqua kuli ana chani nde mbandakucha anangodzuka kutenga mfuti ananyamuka anamuombera Shaniqua nkhope nkuyamba kupita kumene kuli ana kuyamba kuombera ana mmitu ana oti anali akugona ati amati akalowa chipinda chawo kuombera mutu kuombera mutu kupita wina kuombera mutu kuombera mutu mwana wina anamva kuti kukuomberedwa anathawa anadumpha anali chipinda cha upstairs anadumpha pa windo anagwa anatchola mwendo koma anapulumuka wina anamuona nzake akuthawa nayenso kuyesera kuti athawe koma ata- atangotuluka kumene pa windo anadumphira pa denga anamuomberera padenga pomwepo anamuphera padenga pomwepo ana a zaka kuyambira eh, zitatu kulekeza kufika 11 a- aphedwa munalinso mwana wina oti sanali mwana wake ati anali cousin wa ana akewo nayenso anamupha nawo pamodzi ana 8 anawapha komanso ati ana nyumba ina anakaombera mzimayi wina amene akumuti girlfriend anamuombera anamuvulaza kwambiri. Mkazi wakeyo Shaniqua anamuvulazanso kwambiri koma ali moyo. Pamene ana ake onse 7 wapha plus cousin wa ana akewo anachoka pamenepo anaba galimoto ndikuyamba kuti kuthawa ndi apolisi. Nthawi imene anali oti afika ayitanidwa panali shootout, apolisi anamupha. iyeyo wathera patipo pamenepo zoopsa kwambiri mu community kuti bambo kupha ana ake 7 eti plus cousin wa ana akewo ana 8 eh, apopo anayeseranso kupha azimayi awiriwo koma mkazi wakeyo wamuombera nkhope ali mchipatala sali bwino koma ali moyo koma wamphera ana eti wapulumuka ndi mwana mmodzi yekhayo amene anadumpha pa windo ndi nkhani zake zoopsa kwambiri koma kwinanso pena tingoti olo makolo akewo onse amakamba zoti akumakhala ndi maganizo oyipa mademons akumubwerera mademons mwina zina zimafunika kumpanga refer munthu even ku mental kuti akalandire thandizo koma nkhani yoopsa kwambiri mayiyo alire bwanji kuti ana onsewo aphedwa iyo ndi zomwe zikuchitika ku usa zikomo kwambiri